onye nwere ihe ọzọ anyị na-eme ị sata asụsụ igbo ị sata ya i lie ego a ị sata ofu anyị kee ya ịbụọ ị satakwana ya m nalụ gị ego m kụzielu gị ya bụ igbo na banakwa ya gwajide gịnị ka ajụ m ajụ gị maka ị bụ nwaanyị ife a bụ ife ị na-emetụ aka kwa ụbọchị gịnị ka igbo be anyị na-akpọ tomato gịnị bụ tomato n'asụsụ igbo tomato i ji esi nri ọyị gị nwoke anyị na-esiri ya nri gịnị bụ tomato i ji esi nri
eh? I don see am say you think say I dey follow you play. Tomato bụ ife ndị be anyị kpọ otubo ala. Ajụjụ ọbụla m jụọ gị, ọ bụ na ị sata ya, na ego a jide. ngwa gosi fa gosi fa ego ọ bụrụ ị sata ya ajụjụ ịbụọ i jide ego a ị sata ofu anyị ekee ya ịbụọ ọ bụrụ na ị satarọ ya m nalụ gị ego m mana ife kacha mkpa bụ na m ga-akụzilu gị ya ị mara ya ọ ga n'ilu gịnị ka igbo anyị na-akpọ worm worm na-enyebe mmadụ nsogbu n'afọ gịnị bụ worm n'asụsụ igbo worm ee
ee eriri afọ

Tomato in Igbo language is um, um, uh, otubo ala otubo ala ị ma na ọ bụ na akwa gị a i yi dọkaa ọ bụ na akwa gị adọka ọ bụ na i nwerọ ego ọ bụ na i nwerọ ego ị ga-eji wee jekwuru ndị na-akwa akwa ka a kwalụ gị akwa o nwe ihe a na-enwe n'ụlọ a na-akpọ needle anyị na-eji aka ya adụ ọ bụrụ anyị nwerọ ego gịnị bụ needle n'asụsụ Igbo If they check your grandparents,

worm na-enyebe mmadụ nsogbu n'afọ gịnị bụ worm n'asụsụ Igbo worm n'asụsụ Igbo bụ okpo okpo gịnị bụ watermelon n'asụsụ Igbo ah, watermelon bụ anyụ mmiri anyụ mmiri bụ watermelon enwere iji n'aka mm. ife a wụ charger

igbo be anyị na-akpọ charger bụ nye ọkụ ekwentị nye ọ na-enye ekwentị ọkụ nye ọkụ ekwentị bụ ya bụ asụsụ igbo ya bụ ya fụrụ n'asụsụ igbo o dogo gị anya nye ọkụ ekwentị nyegoro m ego mfa ngwa na ajụjụ nke mbụ m ga-ajụ gị gịnị ka ndị igbo anyị na-akpọ tomato e ji esi nri gịnị bụ tomato n'asụsụ igbo eh? mana ị na-ata tomato kwa ụbọchị gịnị bụ ka igbo anyị na-akpọ star gịnị bụ star n'asụsụ igbo star star a na-afụchakwa ya ma n'elu eh, gịnị bụ star n'asụsụ Igbo kpakpando eh?
kpakpando kpakpando kedu ihe ndị Igbo na-akpọ needle n'asụsụ Igbo unu ji needle akwa ihe ọ bụla ebe a gịnị bụ needle n'asụsụ Igbo Amarọ m ya. mana i ji needle adụ ife ị na-arụ ebe a eziokwu ka asị Eziokwu. ịmarọ needle Amarọ m ya. ị- ị- ị- ịmarọ ife i ji arụ ọrụ Hey! nwa bịa bịa ọ bụrọ alụ kama na ọ njọ na nye m ego m m ga-akụzilu gị ya ma nwaanyị ọcha obi adịrọ m ụtọ na e nye gị ego a nalụkwa gị ya biko ka anyị gbarụ mbọ na-asụ igbo ajụjụ mbụ m jụrụ gị bụ tomato

o dogo gị anya gịnị ka ndị Igbo be anyị na-akpọ infection infection a sị na mmadụ bute infection gịnị bụ infection n'asụsụ Igbo amarọ m ị sị ịmarọ ọrịa ọrịa nye m ego m iwe ewena gị star n'asụsụ igbo bịa bụ kpakpando eziokwu ka asị kpakpando ma ezi- ị sị na okpokpo aghọta m ihe ị sụlụ asụ okpokpo gịnị ka ị kpọrọ ya okpokpodo okpokpo odo ọ bụrọ ya igbo be anyị kpọrọ ya kpakpando nke ịbụọ bụ infection igbo be anyị kpọrọ infection arịkwa maọbụ ị kpọọ ya ọrịa arịkwa o dogo gị anya ugbu a obi adị gị ụtọ ugbu a ị mụtagokwa ugbu a ya m gafe ebe a echi jụọ gị na ya asa m ya ya gaziere gị nwaanyị ọma